Akuti Attorney General atule pasi udindo. Munthu amene amaimira boma ngati pali milandu ina yake, lawyer wa boma akuyenera atule pasi udindo wake ndithudi. Tikukambatu za Frank Mbeta. Atule pasi chifukwa chani udindowo? Akutitu iyeyo ngwakatangale. Iyayi, nkhani zakezo Alexious Kamangila lawyer uja wazivumbulutsaso kumufusa mafusoso kuti iyayi amene anadetsedwaso mpakanatu ndekuti a Sylvester Namiwa itanani atolankhani pamenepaja. Ndetu kulitu kuyankhulatu atule pansi udindo atule pansi udindo. Iye asakhaleso chani, ofesi ayilemekeze, zambirimbiri zomwe zikuyankhulidwa. Chabwino tingopanga motere tisanapitirize nkhaniyi tionere zimene wayankhula Sylvester Namiwa chifukwa mmenemo ndi mmene muli ka recap. Tifotokoza bwinobwino kuti kodi ameneyu akuti anapalamula mulandu wotani ameneyuyu ndithudi Frank Mbeta nkhani zakezo ndi zotani.
so tibwere pa nkhani ya lero uh, akupanga ndemanga pa nkhani imeneyi nkhani imene amalawi akukambirana nkhani yonena kuti ndalama za nkhaninkhani zifuna zipere- ziperekedwe kwa anthu chiganizo chimene chili unpatriotic chimene chikususana kwambiri ndi gawo 12 la malamulo akulu a dziko lino adatikumbutsa ngati amalawi kuti mukamakamba nkhani zakatangale ku malawi musamayiwale kunena kuti mulangizi wamkulu loya namba 1 m'malawi muno A Frank Mbeta akuganizilidwa kuti anakatenga chileso. Chilesocho anakachitenga chifukwa chani? Anti-Corruption Bureau inkafufuza nkhani ina ndiye inafika size yonena kuti Anti-Corruption Bureau ikafufuza bwino imafika pena amapita ku khoti kukatenga chikalata choti munthu amene amugwire akamuuze zimene akumfunira. Nde chikalata chitatuluka olemekezeka a Frank Mbeta anakagwada ku khoti lina ku Zomba. Kumeneko anakapasa chileso, anakapasa order kunena kuti Anti Corruption Bureau isawamange. Ndiye nkhani imene inabwera poyera ife mmene timati timapempha uh, mlembi wa mabwalo kunena kuti achitepo kanthu timadalira kuti akathandizana ndi olemekezeka a Frank Mbeta amene ali Attorney General. amene ali loya namba 1 ndiye mmene zabwera apa ife timayembekezera atayankhula a Kamangila timayembekeza kuti timva a Mbeta akubwera kuzayima kunena kuti ayi ukunama kapena bweresa umboni chifukwa chani a Mbeta akuyeneka kupanga zimenezo panopa a Mbeta si loya woyima payekha ndi loya wa amalawi wonse uh, chinthu chachiwiri ngati Attorney General ofesi yawo ifunika ulemu ifunika kuyilemekeza komanso iwo mwini akufunika ulemu ndiye timaganiza kuti apa nga zija anapanga ajaji ena akamangira atawatchula anathamanga ku khoti anakane kuti wandiwonongera mbiri koma kachetechete wa ambeta ndi ofesi imene ali akutipasa chithunzi chonena kuti zimene akudandaula amalawi zija zivuta kuthana nazo chifukwa chani panopa amalawi ambiri mukawafunsa akudandaula kumabwalo mwamva wina akudandaula nkhani ya, ya kuchikwawa koma amalawi ena ake pano ali ndi nkhani zambiri nkhani ina imene amalawi akukwiya nayo ndi yonena kuti atsogoleri a ndale akumangopita ku khoti kukapasidwa chiletso kuti asamangidwenso zitsanzo mukuziziwa komanso anthu ena andale akupita ku khoti kukatenga oda kunena kuti iwo asatani asamangidwe Ndiye a Malawi amasakasaka njira kuti tithane ndi vuto limeneli. Ndiye a Kamangira atikumbusa kunena kuti ah, amenetu akunenedwa kuti akhale kaswiri pa sikelo azithamanga nayenso anapanga zomwezi. Ndiye funso kumanena kuti a Mbeta ngati zili zoonadi kuti anakatenga chiletso ndi zoonadi. E, kodi mlandu wawo udatha bwanji? Ndiyeno akhala omasuka bwanji kumalangiza president ndi nduna Akhala omasuka bwanji kumalangiza a speaker ndi aphungu aku nyumba ya malamulo, akhala omasuka bwanji kumalangiza ku judiciary kumene aliko pamene iwowonso kuli nkhani yoti sinathe. Ndiye ifeyo si bwalo. Sitikunena kuti a Frank Mbeta ndi olakwa ayi. Tikunena kuti kuli nkhani imene yabweretsedwa poyera idachitika zaka 6 zapitazo koma amanena kuti nkhani siwola. Nkhaniyi lero yakula mutu chifukwa chokuti a Mbeta si munthu wamba. A Mbeta ndi lawyer number 1 m'Malawi muno ndiye tikunena kuti kubwera poyera kwa a Kamangira, kukanawapasa mwayi a Mbeta kuti awuze mtundu wa Malawi kuti kodi nkhani imene amawafufuzira ija pano idatha? Komano popeza nkhaniyo ikukhuza ku Anti-Corruption Bureau nchifukwa chake kalatayi tawalembera kumeneko kunena kuti mutithandize Amalawi tikufuna tidziwe kuti loya wathu namba 1 amene tikufuna kuti atithandize kuthana ndi katangaleyi kodi nkhani yake ya katangale ija ilipo kapena inatha? ndiyenso atiuze kuti kodi zimene amayankhula akamangira akuwanamizira ngati akuwanamizira chifukwa chani akhala chete fa anzawo ena atadandaula amene sanakondwe zimene anayankhula akamangira anathamanga kukamang'ala ku khoti now chetechete wawoyi akulowesa akunyazisa akulowesa mphepo mu ofesi ya attorney general Chabwino, mmene tamvera pamenepo komanso kuonera limodzi eti. Kuipatsa mototu a Sylvester Namiwa. Of course azitenga kutino azitenga ku zimene amayankhula a Alexis Kamangira. Chaposachedwa pompa takupasiransoni video imene Alexis Kamangira amapanganso attack za chigamulo cha Gangata kunena kuti Gangata anapasidwa ndi kuti mpando uja mwina mwake mwa zinyengo khoti linagamula mwa zinyengo judge ameneyo takupatsani ndipo tinayankhulanso nkhani imeneyo we are back now nkhani ya Frank Mbeta timanenanso mmenemo kunena kuti iyeyutu Kamangirayi apanganso attack Frank Mbeta ampanga attack pa zotani akunena kuti zimene wafotokoza ndi kuti ndani uyuyu namiwa koma sanafotokozetu nkhani yeni yeni kuti nkhani yake ndiyotani imene akuti uyuyu anapalamula ndani uyu uyuyu mbetayi nchifake no ife timazabwerapo pamenepo kuti tizakupaseni kagapu kamenekoko nkhani ndiyonena kuti inayambatu ndekuti 11 years ago zaka 11 zapitazo uyu akuti zaka 6 koma sizoti ndi zaka 6 zapitazo bodza limenelo zaka 11 Tikukambatu za 2015. Mu 2015 chinachitika ndi chani? Kunali lawyer wina yemwe dzina lake ndi Frank Mbeta ndipo nthawi imeneyo Frank Mbeta kunapezeka zonena kuti analandira client munthu onena kuti no ndikufuna abwana mukandiyimire pa mlandu wanga ukhudzana nkunena kuti no za ijeni ndinasokoneza misonkho chani chani ku mra Nde ndufuna inuyo mukandiimile ngati lawyer wanga nanga uja mesa ganyu wake ndi ameneyo ma lawyer maganyu awo ndi amenewo akuti aah usadandaula bwana ndikatani ndikakuimila anatchajana kumeneko ndalama zawo mene zikhalire muzandipasa mwakuti mwakuti ee ndikakawina mlandu apapa mundipasako ndekuti yoyambira mwakuti mene zimakhalira basi business as usual nde kunapezeka zonena kuti Anthu aja anatengerana ndekuti ku khoti. Ndekutitu unali nkhani mlandu wonena kuti mra, bungwe lotolera misonkho, limapezeka zonena kuti no limaimba mlandu ndekutino uyuyu amene client wa a Frank Mbeta amene anakampeza Mbetayo kuti amuimire komano ndekuti amene amaitsogolera nkhani ija kuipanga bwinobwino anali Anti-Corruption Bureau, bungwe lomwe limathana ndi katangale kunoku ku Malawi. Alright, nde kunazapezeka kuti nkhani ija kaya imachema kaya zinakhala motani kumene kuja kuti inachemetsa osati masewera achina mbetawa kaya sitikuziwa kunazapezeka zonena kuti no kunabukano nkhani yonena kuti no Frank Mbeta anapita kuti no akapereke no zachinyengo kwa munthu wina amene amagwira ntchito ku bungwe lotolera misonkho lija la Malawi Revenue Authority ndipo amagwira ntchito kumenekoko ngati a Information komanso tech, uh, Communication Technology Manager eti amayang'ana ndi kuti mba- mb- mbali zoyang'ana za makompyuta kumene amasungirako mafailo awo mmakompyuta zina zilichonse amayang'ana ku zime- amayang'anira kumene kuja anakampeza mkulu amene uja kuti nase apapa tikufuna zonena kuti upite mu makompyuta anu amene mmasungiramo information uthenga okhudzana ndi mmene talipirira misonkho ukapeze dzina la awa nde paja umadziwa timaiti TPIN eti ukapeze ka TPIN ya awawa awa nde ukadiliteno ma file akuti akuti mm? ukakadilita zima file zimenezozo iweyo nde kuti ndikupasa 2 million iyi 2 million ndiyira apapayi upange ziti zimenezo nde ka manager uja kaya anaiona motani nkukaipanganso report kaya Mwayiwona nde nkhani ija inazapezeka zonena kuti apa a bungwe la Anti Corruption Bureau athana ndi katangale aja atole zinyalala zimenezi ndi zimene timatani timapanga zija yambani kutengesana naye Frank Mbeta kuti apapa nkhani iyi siyongokhuzananso ndi munthu amene amatolera ana ana anapanga lija anasokoneza misonkho uja Ndiye kuti client wa Frank Mbetayi komanso ndiyokhudzananso ndi loyayiso, loyayiso ndi wazinyengo ndiye tikuyenera tithanenso ndi ndani? Ndi loyayiso. Mwaiona pamene paja? Ndiye kuti inayambano nkhani ija kupangano roll on amwene kulimbana ndi ndani? Ndi loya uja. Ndiye mumadziwa maloya amadziwa malamulo, malamulo amakhala ndi ma loopholes n'chifukwa chake zimativuta m'makhotimo. amakhala ndi malo ena ake oti no amatayikira poti no pamakhala pofowoka nde uyu Frank Mbeta anaona zoti ayi apa nde kaya yachema nde basi tamangoibloka nkhani ija kupita nde kuti ku court kukatenga chiletso yayi musafu asapitirize kundifufuza asapitirize chani nkhani ichane iyeyo munthu wakeyo amayikana mpaka na pano amayikanabe nkhaniyo kunena kuti no Ah ine sindikuziwapo zimenezo ndizaboza sindikuziwapo zina chichonse koma ndekuti wakhala kumatenga chiletso chiletso chiletso kuchoka nthawi imeneyoyo mu 2015 kuzafika ndekuti chaka cha 2020 zaka 6 akunena Namiwa zija mwaiona a Namiwa angoyambira panjira atutu zaka 6 eh kuzafikano zaka 6 za Namiwa zija sopano zaka 6 za Namiwa zija 2020 kunapezeka zonena kuti khoti linapezeka kuti lakwanitsa kuchotsa no chiletso chija chimaletsa kuna kuti no Frank Mbeta mlandu usapitirire kuti Anti-Corruption Bureau, bungwe lothana ndi katangale, lisapitirizenso kulimbana ndi Frank Mbeta pa nkhani yonena kuti ankafuna kupereka 2 miliyoni kwa ICT manager uja wa ku chani, wa ku MRA, anachotsano chiletso choletsa kuti nkhani isapitirire, tsopano nkhani ija ikhoza kumapitirira. Bungwe lothana ndi katangale linayamba ndiye kuti kulimbana ndi Frank Mbeta, kulimbana, kulimbana, kulimbana. Kuzafikila nde kuti no chapanopa pamene no nkhani zapangaso surface, Alexious Kamangila kubwelesa nkhanizi, nde musankha bwanji no munthu amene no iyeyo ananamizidwapo zachinyengo kuti akhaleso loya amene azika pa azika azika azika kankha no nkhani za boma zothana ndi katangale chonsecho iyeyoso ndi wa katangale mwaiona nkhani ijatu ikubwelatu motelo apopo now kufika nde kuti no pamene tafika panopa Kwapezeka zoti no a Sylvester Namiwa atayimva nkhani ija. Ah, zinakhala motero. Pajatu nde amadumphatu. Nde amadumpha ndi ma press briefing. Ah, zili motere motere motere motere motere motere. Moti no anthu akuombera m'manja Sylvester Namiwa kusecha nde kuti no kaya ndi pa Facebook pamenepopo kuti Namiwa ikumachita kulemba kuti no popular now. Zoti Facebook yachita kumupanga make kuti iyeyo watchukano leroli? Anthu akamba za iyeyi ali mkamakamwa mwa anthu nanga ndi bodza? So munthu ukamba za iyeyi ali mkamakamwa mwa anthudi? Kudapezeka zonena kutitu basi nde kutino afika press briefing ya lero nkhani zake zikuyenda motero. Nde akumpempha zonena kuti chomwe tikufuna ifeyo ofesi imene ukugwira iweyo ndi ofesi yaikulu kwambiri kumbali ya malamulo kunoku ku Malawi kunena kuti ndi imene imatani? imateteza ndekutno boma ndi loya wa boma amene ujayi pali nkhani ina yake amene akaimileno boma kuteteza boma nkhani ya serious kwambiri ndi iyeyo frank mbeta nkhani za katangale mwakhala mukuzitsatiraso bwinobwino kuti ndi iyeyo amene za ku green belt initiative zija chanchani authority ndi iyeyo amene amanena kuti tikankha mpakana anthu amene azibweza ndalama ndinakupatsiranso nkhani zimenezo ndalama zimene anadyazo siti tikankha mpakana zimenezozo katundu tikalanda chanchani ndi ameneyo ndipo anayambadi kumalanda zinthu ngati zimenezo eti So zonena kuti ndi munthu wofunikira kwambiri. Nde akunena kuti iyayi, ofesi imeneyoyo, iweyo ufuna uzikalimbana ndi anzako aka, kuti apanga katangale. Chonsecho iweso unanamizidwa kuti ngwakatangale, tikufuna utule pansi udindo. Chifukwa sunabwereko nkudzakana nkhani, Kamangila atakamba, iwe wangokhala chete. Kukhala ngati nkhani ija ndi ya fresh. Pamene alakwisira a Namiwa, eh? Anyways mmene ndikuonera ine ndikuona ngati alakwisa chifukwa chani Frank Mbetayi mukaifufuza nkhani imene aifotokozera wakhala akuikana kuyambira kutali kuja! Of course anakaibloka ndi funsobe lonena kuti amakabloka ku court chifukwa chani? Kuti court lisamumange chifukwa chani? Kuti kapena court lisamufufuze chifukwa chani? Pamenepo mpamene lizibwera ndi funso eti? Komano nde kuti kunena kuti iyeyu sakuyankhulapo china chake I think anakha wakhala akuyankhula nde imagine wakhala munthu akuiyankhula nkhaniyi kwa zaka 11 eh ndipo upitirize kumangoyankhula kumangoyankhulabe kuti ayi ndafika pena potopa nazo mwayiona zinthu ngati zimenezo eti so mundimvetsetse sindifuna kubakira munthu wina aliyense mm amene ali wolakwa ngati ali wolakwa akumane ndi khoti mwayiona eti koma ndingofotokoza mmene lu ilili paja ine ndimangofuna kuphwanyaphwanya nkuti titsekule maso tione pamene mwina mwake sitikanatha kuona kupanda kutsekulapo maso ndithu eti Chabwino, now we're here, funso lomwe tizifunsa pano ndilonena kuti, kodi no Frank Mbeta atule pansi udindodi? Kapena Frank Mbeta apitilize? Ok, nkhani imeneyi I think zimatengera no iweyo mwini wake umazimva bwanji. Kuti kodi iweyo nkhani izizi ukuziona ngati ndi nkhani za serious zoona kuti amafunika atule pansi udindo? kapena iwe ukuziona ngati nzopanda serious koma ena akuziona kuti ndi za serious kuti amene nawo tule pansi udindo chifukwa cha malo amene ukutani ukuyimawo osati chifukwa chodana nawo koma chifukwa cha malo pokhapokhano tsopano ukakhala zonena kuti iweyo wayeretsedwa khoti likakakupezera kuti ngosalakwa ndiye kuti ukhoza kukapitirizanso ntchito ija unfortunately mwina ndi zifukwa zimene mbetaso akulephera kukatulira pansi udindo akatula pansi udindo pa attorney general A Peter Mutharika angosankhirapo munthu wina nde kuti awa a Frank Mbeta yawo yatani? Yaumapo pamenepopo. Now, ngati pali udindo wofunikira kwambiri ndikukhulupira kuti maloya ambirinso mwina amaufira kwambiri ndi umenewu chifukwa nde kuti umakhala kuti iweyo wasandukano ngati super star. Umazalembedwanso mwina mwake mu kambiri ndithu kadziko. Umakhala walemba mbiri yako pamenepo kuti a munthu ameneyu nde anali loya, loya wamphamvu kwambiri. Tikati ndi ka pinnacle be, the pinnacle. of iweyo kukhala lawyer si onse koma ambiri ndikukhulupilira akhoza kukondwera atasankhidwa motere ndi ochepa amene angakane eti eti nde ndi zabe zonena kuti ukuimira dziko ngati lawyer ndi udindo wamphamvu kwambiri udindo umene mwina he anthu amaukhumba kwa mpakana in a, in a lifetime mpakana ndikumwalira nde mufuna iye ausiye chifukwa chonena kuti no awa alozedwa pa zotere nkhani zakalekale i think pamene pamene no mwina iye akulephera kutani kuusiyira udindowo kapena wangokhalira chete Anyways komano I think Sylvester Namiwa ali ndi point yonena kuti sungamaloze zonena kuti no ah iweyo iwe ndi mfiti pamene iweyonso nde kuti no u- u- pakuveka zonena kuti iweyo ukumasunganso nyanganso mwayiona eh? zimakhazo kapena unapezeka kuti m'mbuyomo unazasungaponso nyanga anakupeza ndi nyanga kapena ankakuganizira kuti zimazakhalabe zokayikitsa kuti aa nde kuti mudziwana ndi mfiti iwenso nde ndi mfiti uyonso ndi mfiti mwayiona zinthu ngati zimenezozo so mwina pamene akuyima pabwino ndi m'mene zikukhaliramu I think Sylvester Namiwa ali ndi point komabe tizisiya kuona kuti no Frank Mbeta akuyiona motani ndi funsobe lonena kuti kodi m'mene ankamusankha nkulu ameneyi zimenezi anaziunikirapo kapena sanaziunikire? Eee fine ndeti pamayenera pazikhala kuunikira kumeneko coz takhala tikuonako pali ma judgements ena amene apangidwa mosakhala bwino ngati mwachitsanzo anthu ena ake president anapezeka kuti no amupasa list ya anthu kuti akhululukire anthu no Peter Mutharika uja simungayembekeze zonena kuti angadziwe mkaidi wina aliyense amadalira anthu amene ali kundende aja ndi amene aona anthu akundende aja anaika mmenemuja amati kaya Masambuka munthu amene kaya mwina wake ka- anapha Masambuka anapha a- wachialubino anapezeka kuti amtulutsa mwina amukhululukira I think ma mistake ngati amenewowo ndifunsobe kuti zimakhala motani kwenikweni nde such kind of mistakes happen komano ndi ma mistake onena kuti no amaita kupangidwa ndi anthu ena ake deliberately tiziti iyeyo nde kuti sanafufuze bwinobwino kumfufuza kuti kodi ali nkuthekera kapena ziti motere we don't know magaye komano this is what is trending and nkhani iyi ndi nkhani yayikulu i think ndabweretsabe mwina mayankho ku nkhani yonena kuti kodi atani apalamula mlandu watani inu mukuiona motani kodi mmene zililimu Mbeta akuyenera atule pansi udindo kapena ayi? Of course tingoyankhulaponso chimodzi, kodi iyeyu tikamakamba zoti achoke, asachoke, athandiza dziko lino kapena sathandiza dziko lino? Chifukwa pali nthawi zina zokukhala ndi anthu ena ake nkumakakamira pamene sapanganso zothandiza dziko lino. Iyeyu akwanitsa zotani? Ndiyo timakamba zonena kuti afuna kumbali yothana ndi katangale, Asamalimbaneno ndi kungolimbana nkuwamanga anthu ajawa amakatuluka pa belo. Koma akaamanga azialandaso katundu amene anthuwo anaba. Mwaiona and wayamba kumapanga zinthu zimenezozo which is good. Eeh kulanda ndiye kuti ndalama kupanga freeze ma account zinthu ziti tilande ndalama tilande katundu zibwelelenso ku boma osati kungowamanga anthu aja akakatuluka basi azikadyanso katunduyo chani chani akatuluka pa belo. tufuna tilande katundu amene and ndi zimene ayamba atawapanga amapanga ka movement kameneko a very good movement at least we can point out tinga tikhoza panga point out china chake chabwino ngakhalebe palinso zinkhani izi ziti nde sizingachonso zinkhani zomwe zikuyendazi inuyo mukuiona bwanji nkhaniyi kodi inuyo muli gulu onena kuti Attorney General atule pansi udindo kapena mwina mukuzionanso mosiyana tiuzeni mu comment section ngati muli nawo maganizo anzathu mulemekezenso maganizo a anzathu akuti